Alo bwana Dimba. Mwaswera bwanji?
Ndaswera kani mwaswera bwanji? Ndaswera.
Ndakunyadirani.
Ndikuona ngati ndiko kukhala kumene uchoka kuno nkhani ya magetsi. Eh. Sono muno zikukhala bwanji iwe? Mashopo onse ndi otsekatseka kuti mwana umowa. Ndizonadi uno ndi usiku ambiri atsekatseka magetsi- Eh. magetsi athima. Nchoko lero mafulumira ndati mwina magetsi athima awo ndigule kandulo akaonekere kuno. Ayi ife zothima magetsi akathima sitidandaulanso. ife. Sonse kumakhala bwanji kuti mukhale ndi magetsi nokha nokha. Pali mababu a sola eh? Eya. Eh, akugulitsa ndithu amene ndi a sola twentewani. Ehe. akuthandiza ndithu amenewa Chabwino. moti ine magetsi akathima Eh. nkhawa ina liyonse ndilibe Oho. mmene mukuonera moti anzanga mashopu atsekatseka Eh. iwo aweruka malingana ndi kudalira kwa magetsi zikuonetsa wento kumene ndithu mmene mukuonera mu mababu akuyaka Eh. ndithu munthu wamkulu ndiye apatseni mazira awo awiri kaye awiri eti Eh. chabwino ndiyeno anthu amenewa kuti ndingathe kulumikizana nawo bwinobwino nkadziwa zotani ubwino wake amenewa watu magetsi amenewo vuto palibe Eh. amenewa ndinagula ndithu kampani ija ya akuti Ah, timu Twentewani imeneyo? ya twentewani sola sola twentewani Wala tonto ndi amenewa?
ya ati amene othandiza ndithu kuti akuthandiza anthu mmudzi Chabwino. amene magetsi akathima zikumatheka ndithu osagonanso mumdima ayi Chabwino chabwino. ndithu munthu wamkulu Apa ndiye ndikuona kuti zinthu zikutheka lilimo moteromo. Odi- Apa ndiye mukuzipanga. ya moti panopo anzanga ambiri atsekatseka Kumene kudabwa mukumene. ka. moti zamagetsi sitithanso kudandaula ayi Chabwino chabwino. ndithu moti pali masola amenewa ndagulabe ndithu pakanthawi Iya. komanso ndi abwino Iya. ubwino wake ndi wonena kuti likaonongeka Yeah. amabwera iwo kuzakupatsaninso lina Aulere. zaka ziwiri Eha. mutchaja muzigwiritsa ntchito nyumba mwanu popanda vuto lina lililonse Chabwino.
ndithu bwana Dimbatu Ndio mapopa ndio sikupya yayi. ayi kupyayi Ehe.
koma vuto likapezeka Yeah. mwaimbira foni akubweretserani lina kuzabwezeretsa pamene laonongeka lina Chabwino. ndithu moti zamagetsi ndaiwalira Chabwino, chabwino. mmene mukuonamu anthu aweruka mashopu atseka Eh, ndikuona Inde, lero. ndikugwiritsa ntchito masola amene Inde. ndithu moti kampani Ukaenda sisi imeneyi yako basi kuti nanenso zitakhala nyumba mwanga zikhoza kukhala bwino. inenso ndine wokondwa kwambiri Ana asukulu aku- aku- Sitadi kuno kuno nyumba basi. komanso pali ubwino wina ndi kuyipa Ndi opanda kandulo.
Ke- kukandulo Eh.
ndi wabwino komanso ndi woyipa Chabwino. mukayika akagwa Eh. ayatsa matilesi nyumba kupya Zonse. ndakhala ndikuona nyumba zikupya Ndi anthu omwe.
ya pamene mababu awawa Eh. akangothima mukatchaja basi Chabwino. komanso palinso musewere pali masolanso awa Eh, ya. ndinagulanso moti kunyumba ndikapita kunyumba vuto palibe anyumba awa ndi akunyumba ndithu moti basi aa si zakandulonso Ngakhale kubafa. kandulo mukatenga kupita kunja mphepo ikamauluzika amathima Amathima. pamene akaka ndikabwino kwambiri kapena wamangoendera mbali eya kali bwino zedi ndithu moti takagwirani mukaone bwana Dimba osati zangolankhula Eh. musanjenjemere musakaope yayi ndikuona bwinobwino ndi eya kasola kameneka kali bwino zedi kopanda vuto Kuli magulu angapo nalilonseso ndithu eti. iyi ndithu ma- anthu ake ndi amenewa a sola twente kafanenso gula limene amene abwera mudzi muno akuthandiza anthu vuto lilonse palibe

asadam ya ukupita kuti kodi ndi kunyanja yase kunyanja ya tsono wanyamula aka kanthu kachani kodi ndi babu basi babu Yeah.
mumagwiritsa ntchito chani ndi babu yanji imeneyi ndi babu imene basi mumangoyika pasola basi yawala nyanja yako basi

oh nde kuti ndi zabwino itite Eh, kwa basi nanga zopewa ndalama. Ah, koma tiona kuti amene mwina angabwere ndi nsomba zambiri mamawa ni ndani iwe ndi ine Oh, chabwino. koma ine ndimagwiritsa ntchito ine mababu nde tikaona kuti kasola kakagwira ntchito Chabwino amwene.
okay Yeah.

Taonani so kenduloyo yatha, mukadaotchatu bigili. Inutu muchedwa kumagula kendulo mupeze 100 kuli bwino kungolipira magetsi a dzuwa. Magetsi amene mmene ndaimvera history yake magetsi amenewa ngabwino anandiuza ndi jongo la kumsika limagulitsalo. Koma anaikitsa nenda chilosiya ngati maka aja ati ayikitse nenge musiye kuyendayenda mukhoza kumakhala busy ka screen kaja kumawerenga madzulo muja nthawi ya mayeso uja kumawerenga osati kupita kugula kogula kendulo. magetsi amene munali kufufuza amayi mukhoza kuwakonda magetsi abwino Ah, ah, magetsi adzuwa pakati dzuwa pabwinoso magetsi dzuwa iye anangondiuza kuti adzuwa koma magetsi amene ndamvera history yake ngabwino mukhoza kuyikitsa anthu kuti inu simungafunikenso kugulaso kendulo kapena kutenga cha- foni mukasiya kuchaji kuti mukasiya kwa angelezi mukhoza kumachaja foni pakhomo ka wailesi yanu kulumikiza kumamvera Gula zimene anakupatsani, chilichonse kuti magetsi abwino ndi osiyanasiyana. Mudzivutika nkugula kendulo, ine nkafuna kuwerenga nthawi ya mayeso nanga ndidzawerenga bwanji kuti opanda kendulo mukuti mukutenga mukachajira. Mayeso muyamba liti mukuwelenga muyamba panopa kuwelenga. Nde ndisiye nde mayeso ali wiki wiki yomwe yikubwelayi nde nanga ndi ku school ko ndikalembako chani tsono ineyo.
Oooh mpaka kumaotcha katundu uja umaotcha zimene zimene mmenemo ere umangoti ndizingowerengabe ndizingowerengabe. Koma man nakuuzani. Eeh. Paja kendulo anaotcha makatani kuti mudzigwira mabuku makope a ine aja Eh. ntapita ku sukulu nthawi yotsekera yafika madam andiuza zoti mabuku ali kuti ngati ufuna kulowa kalasi ina ubwezeke mabuku ntauza madamu zoti kwathu kunachitika ngozi ya kendulo ndinkawerenga ndekha ine moto wa kendulo anagwira katani katani kuotcha zinthu mnyumbamo ndi mabuku anapsa limodzi madamu sanandikhulupirire ine mpaka nakubwerezetsa kalasi yomweyo chifukwa chotaya mabuku Eh, mpaka anandibwerezetsa kalasi omwe ndamati mabuku ongobwereka aja ayi basi magetsi a sola aja tiikedi nanga choncho mwina penapake tsiku lina tidzayaka nafeso mnyumba muno
chimwemwe uona bwanji za solazi aa za sola zili zili zili Eh, ndipo amene akandiuza kuti ndikaitanitsa magetsi amene anaitha ndipo kwathu kuno kuyambira kupita ku escom amangondiyankha kuti transformer ikutati transformer ikutati nde nzako uja dzulo nditaika flash amaoneka ndithu oti mwina anali ndi mafunso mnjiramu sanakufunse china chilichonse amandifunsa

Ameneyo kumakhala ndi mwayi opata mphoto ndithu chimphoto cha nanu kwa munthu ongofunsa cha funsa pakuchitika ndi zotani pano ukumakhala ndithu ndi mwayi opata zimphoto zimenezi tili ndi zimphoto ndithu zankhaninkhani ma t-shirt amenewa kugawa ndithu kwa anthu amenewa ogula komanso zitenje zili pompa zipewa zonsezo ndithu tikupereka komanso kwa anthu ochita mphumi chabe tikuti okungotenga nawo gawo pa zimene zikuchitika pano kaya umatha kuvina kaya umatha kuimba nyimbo kaya umatha chani That's movement. Hmm? That's movement.

moni amayi ndi abambo ine dzina langa ndine maria mponya ndachokera ku maeve project koma ndabwera ndi mzangayi amene akuuzani yekha dzina lake dzina langa ndine brenda ajasi ife tachokera ku bungwe la maeve project bungwe limeneli limathandiza limalimbikitsa kuti anthu azigwiritsa ntchito nyali zoyendera mphamvu ya dzuwa monga tanenera muja kuti nyali zimene tabwera nawo tabwera nawo magawo atatu ndithu a nyalezi tili ndi nyali zina zongounikira zina kuunikira kutchajira foni komanso zina zimene timamangirira nyumba yanu yonse Nde ndiyamba kukuuzani nyale zomwe zimangokhala zongounikira chabe. Nyale yoyambirira imene tabwera nayo lero ndi imeneyi, dzina lake timati S2. Imakhala ndi panelo yake imeneyi ya black imene ili kumbaliku yothandiza kuti izitenga dzuwa moto ku dzuwa. Kuunika kwake kumakhala level imodzi ndithu, mukangoyatsa kuunika kwake kumakhala kwa pompopompo. Nyali ina ndi imeneyi timaitchula kuti Sun King pico. Nayonso panelo yake imakhala ya pompo ndithu, koma imangosiyana kuti nyali imeneyi imawala patatu. mumayatsa koyamba kachiwiri komanso kachitatu mwaona kuti mawalidwe ake ndi osiyana eti koyamba kuja pang'ono kachiwiri kwambiri kachitatu kwambiri kwambiri nyali imeneyi nayonso timatchajira kuzuwa kokha kapanelo kake ndi kamene kali pomwepaka nyali yotsatira ndi nyali imeneyi imene timayitcha kuti velax imeneyi panelo yake imakhala pompa pa chigwiriropa mukafuna kutchaja mmangoyikhazika pasi ndithu koma nyali imeneyi imayaka malevo awiri mukatobwanya koyamba nyali imene imayaka yokha mukasiya kachiwiriko imakhala kuti yakwera chani moto tikutha kuona kuti kuyamba koy- koyaka koyamba kuja ndi kachiwiri kasiyana eti nyali imeneyi anayipanganso makadaulo wina okuti nyali imeneyi ikagwera m'madzi simaonongeka kamba ka madzi iyayi itagwera mu chitsime kuyitulutsa chimodzimodzi ndi kugwiritsa ntchito nyali za gawo lachiwiri ndi nyali zimene anena kuti matha kuwunikira komanso pomwepo kutchajirapo foni Nyali yoyambirira imene ili ya mtundu wotero ndi imeneyi, nyali imene timaitcha kuti OV Pilot X. Nyali imeneyi imakhala panelo yake padera. Nyali ndi imeneyi, imakhala stand yothandizira kuima. Iyi nyali ndi imeneyi. Uku anaipangira kabowoko kuti mutha kukoletsera m'mwamba mwanu ku nsomali ngati simufuna kuika pa stand. Komanso nyali ndi kuti mumatha kupinda ndithu ndi kuika m'thumba. Ndi kuyenda nayo kulikonse kumene mungatani, mungathe kuyenda. Poyambirira apa ndi pamene mumatha kuikira panelo yanu kuti moto uzilowa mu nyali mwanu. Pachiwiripa ndi pamene m'matchajira ma foni. Zingwe zotchajira ma foni timakupatsani ndithu mwa ulere. Nyali imeneyi imatchaja foni ya mtundu wina uliwonse komanso nayonso ndi yopirira ku madzi ndi kuti ikakhala m'madzi ikakugwera m'chisime m'mene, nyali kungoitulutsa ndi kuti mugwiritsira ntchito yanu mosavuta. Nyali yachiwiri pa mtundu womwewo wotchajira foni ndi imeneyi timaitcha kuti charger. Imeneyi imakhala ndi panelo yake imeneyi nyaliyi imayakanso nayo patatu mmene inalili yoyambirira ija komanso timakupasani zingwe yotchajira foni imeneyi mwaulere nyali yomalizira pa mtundu umenewu wokuti kuwunikira komanso kutchajira foni ndi imene ndayinyamula m'manja mwangamu imeneyi imakhala babu lake limene tikuliona apali dzina lake ndi striker komanso timakhala ndi panelo nyali imeneyi imayaka ndithu magawo awiri koyamba komanso kachiwiri nyali imeneyi timakupatsani limodzi ndi limoti chifukwa kuti mukagula nyali anthu matha kukakolesa mmwamba ngati babu eti nde timapangira kuti ngati mwagula musamakangoyima kumangodzukadzuka kutsika kwa- kwa- kwayasa kutsika uka- uka- uka- kwatani kazimisa ai timakupatsani limoti imene matha kugwiritsira ntchito kuyasa ndi kuzimisira muli chikhalire pampando mtundu wina wa nyali umene tili nawo ndi umenewu imene timaitcha kuti sun king boom nayonso imawala malevo atatu ngati zoyambirira zija koma nyali imasiyana ndi nzake zija poti iyi wireless yake imakhala pomwepa ndithu mmatha kumvera wireless channel ina chilichonse cha mmalawi muno komanso mmatha kugwiritsira ntchito memory card yanu kuti mumvere nyimbo zakukonda kwanu mtundu osiriza pa tsiku la lero umene takubweretserani wa nyali zounikira komanso kutchajirapo foni ndi nyali imeneyi imene timaitcha kuti s300 s300 Ndi nyali imene imakhala ndi panelo pamenepa, zingwe zotchajira mafoni komanso nyali. Nyali imeneyi imayaka ndithu magawo folo kuyaka mmene inu mukufunira. Nyali, imodzi mwa nyali zazikuluzikulu zimene timapezeka nazo ndi nyali imeneyi ya kwacha 4. Nyali ya kwacha 4 timaitchula kuti kwacha 4 chifukwa nyali imeneyi imakhala ndi mababu folo amene mumagwirisira ntchito kunyumba nthawi imodzi nyali imeneyi imakhala ndithu ndi mababu ngati amenewa alipo ma- mababu folo komanso imakhala ndithu ndi mahoda ngati amene mukuwaona manja mwangawa alinso folo nyali imeneyi imakhalanso ndithu ndi batire lake limeneli lamphamvu limeneli komanso imakhala ndi remote control imene mumagwirisira ntchito komanso yomwe imakhalanso remote control chimodzimodzi timaperekanso makebo